nin waati in na foli an b'a ɲɛsin aw bɛɛ ma aw kɛra diɲɛ fan fan fɛ an b'a fɔ aw ka dan ka se sika info ale ka kibarudikulu o sanfɛ ka bɛn jeudi ma juin kalo tile fila san ba fila ani mugan ani fila laseli bɛna k'a balimakɛ n'aw denkɛ sulemani berete depuis sikaso kɛnɛdugu faaba o la an ka bi walawali o bɛna ka na sinsin faransi sɔrɔsiw ka avion ye kunu tile bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ ka munumunu kidali sankolo o la dɔw siranna dɔw jɔrɔla ko kɔni faransi tɛ k' a ka janfa wɛrɛ labɛn ka ɲɛsin mali jamana o ma sabula avion ninnu bɛ jigin cogo min u bɛ yɛlɛ o cogoya o de la an ka walawali bɛna sinsin o de kan a bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ o ko kunkanko o la cogoya min na aw b'an ka video aimer ka partager ni k'a fɔ baara kɛcogo ka di aw ye an bɛ aw fo dan tɛ foli min na kunun ko kidali faransi avion kɔni ye sankolo minɛ ka kɛ u ta ye u bɛ munumunu kidali dugu kɔnɔ u bɛ taa kungo kɔnɔ wa u bɛ kɛnkɛnbolow ni ka olu minɛ maaw siranna maaw jɔrɔla ko a bɛ sɔrɔ faransi bɛ ka janfa wɛrɛ o de labɛn ka ɲɛsin anw ka jamana ma nka nin tɛ mali jamanadenw sirankun belebeleba bɔ sabula faransi kɛlɛbolo min tun bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ wele ko barkhane ni o na kuma u y'a jira k'a fɔ u bɛna mali sɔrɔsiw de dɛmɛ ka terorisiw ani jihadisiw ka olu kɛlɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ balikawuli min bɛ ka kɛ mali jamana kɔnɔ fu bɛ se ka siri o la cogoya min na nka u nana kan min kan u ma baara kɛ o kan kan an ka marabaa kuraw olu y'a ye k'a fɔ n'a sɔrɔ ninnu kun nana k'u bɛna mali jamana de dɛmɛ nka ninnu yɛrɛ de yelen bɛ bi i ko cɛnikɛlaw o la ko anw jɛnna u kɔ u bɛ se ka taa ka bɔ mali jamana o kɔnɔ o kɛlen sa nizɛri marabaaw y'a jira k'a fɔ olu bɛ se ka kɛ u jatigi kuraw ye ko u bɛ se ka u ka kɛlɛbolo ta ka bɔ mali kɔnɔ ni ka taa sigi ni a ye nizɛri o kɛlɛbolo de bɔtɔ anw ka jamana kɔnɔ U selen kidali la terorisikulu dɔ bɔra u ni san cɛ ni ka u attaquer o senfɛ u ka kɛlɛkɛcɛ caman olu ni tora o la wa u ka kɛlɛkɛminɛn dɔw olu fana tiɲɛna o min kɛra sa u y' u ka avion bɛɛ lajɛlen kɔni wuli ka na munumunu saalo daminɛ kidali sankolo o la min b'a to u bɛ se ka nin terorisikulu ninnu ka u tɛgɛ da u kan ka u avion to ɲinini na terorisiw taara embuscade da u ka camion wɛrɛ ɲɛ olu fana bɛnna u janfa o la kabi o de kɛra u y'u ka radar ani u ka drone ka taa se u ka hélico intelligent u y' olu bɛɛ lajɛlen bila baara la min b'a to u bɛ se ka nin terorisikulu ni ka u ye ka u tɛgɛ da u kan nka ka ta kunun sɔgɔma fo ka taa se sufɛla ma u bɛ ka ɲinini kɛ dugu kɔnɔ cogo min u bɛ ka kɛ kɛnkɛnbolow olu fɛ o cogo la wa u bɛ ka kidali dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen munumunu nka u ɲɛ ma se ka da nin terorisikulu olu kan u b'a jira k'a fɔ Fransi kɛlɛbolo barikani u ka kɛlɛkɛkulu min tun bɛ anw fɛ yan kɛlɛ dɔnniya tɛ u la wa kɛlɛkɛminɛn yɛrɛ tun tɛ u bolo sabula anw ka jamana bɛ cogo min na iko bi terisi ninnu tɛ se ka nin balikawuli ta ka ɲɛsin anw ka jamana kɛlɛkɛcɛw ma ɛri kelen ɛri fila kɔ ni mali sɔrɔsiw ma u tɛgɛ da u kan nka n'a jira k'a fɔ ko faransi kɛlɛbolo min tun bɛ anw fɛ yan k'olu bɛ nana anw dɛmɛ ka anw lakana ko terisiw ye olu ni u ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ lajɛlen ni ataki ni ataki cogo la wa u bɛ ka u ɲiniɲini cogo bɛɛ lajɛlen na u tɛgɛ ma se ka da u kan o b'a jira k'a fɔ ko mali jamana tun ma tila n'an tun y'an jigi to faransi ka dɛmɛ o de kan terisi ninnu tun bɛ an bɛɛ lajɛlen faga kelen kelen nka nin ye faransi yɛrɛ de binnen ye a ka janfa o kɔnɔ ni i ka wara dege sogo ɲimi o la n'a ma sogo sɔrɔ don min na a bɛ e yɛrɛ ɲimi faransi de ye terisi ninnu ka u kolo ka u su ka bila an ka jamana na ka fɛn bɛɛ lajɛlen bila u ka disipozisiyɔn na kɛlɛkɛminɛnw karibiran wari bɛ di u ma min b'a to u bɛ se ka mali jamana ka balikawuli ɲɔgɔnya a kɔnɔ cogoya min na ka terisiya ka o sinsin anw ka jamana o kɔnɔ cogoya min na mali sɔrɔsiw kɛlen kɔ ka fanga sɔrɔ terisiw kan ka terisiw nidegun ka terisiw ka olu jagoya u ka dugu wɛrɛ ɲini u yɛrɛ la ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ u bɛ ka u ɲɛsin faransi yɛrɛ sɔrɔsiw olu ka kɛlɛkɛcɛw o de ma sisan u bɛ minisiman kɔnfaw atake cogo min na u bɛ barikani kɔnfaw atake o atake cogo kelen o de la Ni nin kɛlen bɛ jɔrɔnanko belebeleba ye faransi kɛlɛkɛkulu olu bolo sabula u y'a ye k'a fɔ waati min na olu bɛ ka mafiya sɔrɔ waati min na olu kɔti bɛ ka jigin waati min na farafinna jamanaw bɛ ka lagosi bɛɛ lajɛlen ta ka da olu kan sabula u ye terisiw ka olu dɛmɛ ko ni o terisukulu kelen yɛrɛ de bɛ ka u ɲɛsin u ma o kɔrɔ ye faransi ta bɛ ka kɛ kɔjeni ani ɲɛjeni o de sabula faransi ka janfa jugu o de kɛra sabu ye ni irisi jamana ale ye jɔyɔrɔba sɔrɔ farafinna jamanaw o kɔnɔ bi sabula farafinna jamanakuntigi caman y'a ye k'a fɔ ko irisi ka dɛmɛ o da ka di olu la ni faransi ka baaraɲɔgɔnya o ye sabula irisiw mana i dɛmɛ i bɛ sebaaya sɔrɔ i jugu ni o ye terisiw ani erebɛliw olu kan nka ni faransi nana k'a bɛ i dɛmɛ a bɛ e kɔnɔna suruku wa a bɛ tila ka kɛlɛkɛminɛnw ani musaka caman ta ka di erebɛliw ani terisiw ma ka olu su ka bila e la wa i b'a ye k'a fɔ aw tɛ se ka aw yɛrɛ sɔrɔ sira min bɔlen filɛ nin ye terisiw fɛ sisan ni o ye ka u yɛrɛ ɲɛsin faransi yɛrɛ ma o bɛ a jira k'a fɔ ko olu bɛ ka a tigi yɛrɛ o de minɛ sisan nka terisukulu min bɛ ni olu bɔra libi ani arabu jamanaw na olu kɔni dɔw bɛ olu dagalen bɛ kida la u ka balikawuliw u ka suma u ka atakiw u ka suma nka kɛlɛkɛminɛnw b'u bolo o kɛlɛkɛcɛw olu de ye u yɛrɛ sifilɛ faransi kɛlɛbolo barikaniw o la nka o kɔni ye sebaaya sɔrɔ u kan sabula u y'u ka balikawuli kɛ fo bi faransi n'a ka aradari n'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen n'a fɔra ko kɛlɛkɛminɛ fasugu bɛɛ bɛ olu de bolo wa ko olu kɔni bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dɔn kunnafoni bɛ u bolo u bɛ se ka kɛlɛ kɛ ni kɛlɛ kɛcogo bɛɛ lajɛlen na olu dɛsɛlen bɛ ka terorisikulu ninnu ka o ɲini ka u ye kɛnkɛnbolo o sanfɛ tile kelen ani su kelen u bɛ ka o ɲini hali maa kelen u ma se ka o minɛ o la n'a sɔrɔ anw ka sɔrɔsiw dɔ kun don sisan sɔrɔ jaabi bɔra nin ko kɔ faransi bɛ ka anw ka kɛlɛkɛminɛ minnu lagosi ko kɛlɛkɛminɛ kɔrɔw de don kɛlɛkɛminɛ kolonw de don ko irisi bɛ ka an ka sɔrɔsiw kunfa ni u ka fɔlɔfɔlɔ kɛlɛkɛminɛw o de ye nka o fɔlɔfɔlɔ kɛlɛkɛminɛw olu bɛ ka jaabi min bɔ faransi n'a ka sisan kɛlɛkɛminɛw olu dɛsɛlen bɛ ka o jaabi ka o de bɔ o jamana kelen ani o yɔrɔ kelen o la u b'a jira k'a fɔ mali armée ka montée en puissance an kan ka barikaba de da irisi jamana ye sabula u bɛ ka u kɔnɔ gɛya anw ye aw k'a dɔn k'a fɔ faransi avion minnu bɛ ka munumunu kidal la u bɛ ka terorisiw de ɲini Terroristes minnu ye France sɔrɔsiw attaquer Kidal fo siyɛn ko fila, ka tila ka Minusma fana ka o attaquer nka fo sisan u tɛgɛ ma se ka da u kan. Ni aw mako bɛ an ka kunnafoni na, aw bɛ anw sɔrɔ an ka chaine YouTube sanfɛ, ni o ye Sika Info ale ka chaine YouTube ye. Aw bɛ aw abonner ni ka cloche de notification k'o activer min b'a to aw bɛ se ka an ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen o la. Aw k'an bɛn waati wɛrɛ.